Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timabwera ndi mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV tinapanga chisankho kuti Amalawi muzikhala ozindikira nthawi zonse osanamizidwa. Tapangani like komanso subscribe pa channel chathu pa. Oh, ndati ndingogwirizana nanu kuti ndi zoona kuti apapa opanda alliance olo kaya pali alliance koma boma likusinthidwa mwa njira ina iliyonse wina afune kaya asafune koma boma likusinthidwa chifukwa amene akumva kuwawa panopa ndi amalawi tikanena kuti amalawi ndi anthu onse amene okhala mdzikolo kumwera kumpoto pakati kumawa onsewo ndi amalawi ndipo kwa nthawi yoyamba chomwe chitadabwitse kwambiri nchoti anthu adzakhumudwa kwambiri president mutharika akudzawina mwa landslide ngakhale palibe alliance yo chifukwa ngakhale amene amanena kuti ife nda mcp wo pansi pa mtima akudziwa kuti mm, ayi mwanayu ndi wathu koma mwanayu ngofuntha kapena mwanayu ndi wathu koma mwanayu ndi mburuma kapena mwanayu ngwathu inde sitingamtaye koma na apapa ichi mm timusunthe kaye abakhala apa mwina ndiyese kumwana wa neba yo chifukwa mwana wa neba yu amaoneka ndi wanzeru Eh, chifukwatu nthawi zonse patakhala ni ana ako kumaona kuti ah, komatu mwananga akanakhala ngati uja umasitha kusilira mwana wanzako ndiye kutereku chitachitike chaka chimenechi pa 16 september pano anthu akavotera kwambiri president wa dpp ngakhale iwo samasapota a dpp koma akavotera president wa dpp kumakhansala uko kuma MP ko nde azikachita kuona kuti apanga bwanji m'madera mwaomo koma na apapa muziwe kuti peter mutharika akuzawina ndi landslide chifukwa mwa- akudziwa bwino kuti mwa peter mutharika muli ulamuliro wabwino okonda dziko okonda malawi odziwa chomwe amachita akakhala pampandopo eyetu chifukwatu amanena kuti eh, chikakuluma chakuda eh, umaopa china chilichonse apapatu tonse amalawi talumidwa chakuda palibe anganene kuti sanagone ndi njala pamalawipo kaya umalimbikira bizinesi motani kaya umatani umathamanga motani koma zinthu zikuvuta kwambiri ndipo aliyense akutha kuona zimenezi ngakhale ena amalimbikira kulima akuona kulima komweko ndikovuta kwambirinso kuti anthu akakhale kuti apeza phindu pa ulimi wawo olima fodya chaka chino akhala akulira ndipo akulira zenizeni chimanganso mukutha kuona mitengo yake mmene ikukhalira zimenezi zin- ndi zimene zingapangitse amalawi kupita kuka- ni mkwiyo kukamchotsa chakwera pa mpando nkukayikapo president amene anayesedwapo ndipo anachita zinthu zolondola ndiye peter mutharika palibenso wina ayi ndi peter mutharika ndipo chomwe tingakhale ife amalawi kupempherera nchoti ambuye ampatse moyo wautali kuti awawawa amene amadzitcha kuti ndi anyamatawo adzachite manyazi adzachite manyazi ndipo sikale adzachita manyazi kumene ndiye apapa ndikutha kunena kuti opanda mgwirizano inde mcp ikuchoka mboma ndipo dpp pasi pa ulamuliro wa apm ukutenganso boma wina afuna kaya sakufuna wina atsutsa kaya satsutsa koma zimenezo ndiye zoona zake basi ndiye nkhani ya mgwirizano tiye tiitaye maso athu pasogolo za mgwirizano zitichedwesa koma tiye tingopanga kugulitsa kandideti wathu chifukwa aliyense akudziwa chomwe akuchita panopa zikumveka bwino kwa basi zikukongola Koma izizi ndi zotheka pokhapokhapo ngati mavoti atawerengedwa chilungamo. Kupanda kuwerenga chilungamo, zonsezi zimene mukunena zonsezi zopita m'madzi. So now tikuyang'ana ubwino ndi kuyipa kokhala ndi alliance mutha kundikhulupirira kunena kuti ngati mcp ili ndi chipani chimene si- si- sikufunanso kuti anthu abwerere m'boma ndi dpp ndipo ali ndi kuthekera kotenga munthu wina wake oti mwina anali pa nambala 4 ndikumuyika pa nambala 2 iwo nkukhala pa nambala 1 history imene tinayo m'mbuyomu zinachitikaponso chipani chowinawina chinatengedwa nkukayikidwa ku nambala 3 the chimene ndima- timaona apapa kwinanso ndi protection ya mavoti dpp kuti iyende yokha zikhala zovuta kwambiri kuti amenye nkhondo from nsanje to chitipa kuteteza voti ya mmalawi pamene atapanga mgwirizano ndi zipani ngati ziwiri utm ndi aford ndiye kuti aford ntchito yake pa nthawi yozavota izayenera kutenga anthu okhulupirika anthu amene akufunisisadi ali ndi mtima onena kuti boma ili lichoke ndikuwayika kuti akakhale oyang'anira zisankho anthu amene chinyengo kwenikweni m'mitima mwawo mulibe koma izizi kuti ipange yokha dpp ndikukuwuzani zonsezi zikhoza kukhala zabwino zokongola zotani koma zonsezi zizadusa m'madzi utm nayo ikhoza kuchita team up gulu la wanthu pajatu iyi musamaganize ngati ndi voti ya chisawawa ngati mavoti onse amene achitika mbuyomu zaka za mbuyomu ayi iyi ni nkhondotu iyi tikumenyayi ndi nkhondo kufuna kuchosa mcp so now ngati tikupita ku nkhondo ndikumanena kuti ife tokha ndi okwanira pa chilungamo ndife okwanira patayenda chilungamo koma chilungamocho sichikuoneka that is why anthu akuzichita force kunena kuti pangani gwirizano ndi cholinga chonena kuti timuyo ikhale very strong that mmene ife tikuganizira

Uh, apm Yeah.
pepani ndimalemekeza Yes, please. ndi achikulire Okay.
mawu amenewo tonse tikudziwa ndi chilungamo Okay.
ndi achikulire Yeah. eti Yeah.
timalemekeza ndi anthu kunjako akunena kuti tufuna wachikulire yemweyo zimene akhala akulemberani including on your own Facebook kuti tufuna wachikulire yemweyo imeneyo mukuimva bwanji choice ndi amalawi osankha tsogolo lawo ine ndinalankhula osati kukunyoza osati mwachipongwe koma kwa kumalangiza ali ni mkwiyo ali ni mkwiyo komanso akuiwala kuti kuti dpp ichoke mboma anapangisa kuti bo- dpp ichoke mboma ndi iwowo lero akuipanganso dpp yomweyo pabe kukhala oyipa poyamba anayipanga woyipa lero sakuyipa kukhala soyipa ati ili ndi dyera dyera dyera bwanji ikhala ndi dyera bwanji popeza iyo ndi chipani paokha ndi chipani paokha indedi anapangisa kuti kuti anthu pabwere eh, eh, 50 plus 1 anali iwo amene amene anapanga alliance anali iwo amene iwo akanakhala kuganiza bwino kuti munthu amene tinampanga uja kuti akhale pa alliance uja anakhala vice president lero ali kuti safuna zimene aziganizire ayiwala kuti nthawi zambiri ukamutenga mwana wa nyumba ina umamulera ana anthu ena mkatimo amakhala ni njiru amakhala ni chini chani samaziwa iyayi chilo chizowa iwe pangani alliance pangani alliance chilimbikira kuti pangani alliance alliance chifukwa chani osalimbikitsa kuti tiyeni tipange ndi voti iyoyo yachilungamo alliance ndi imene ingapangise kupambana poti dpp paokha singapambane 1 plus i- 50 plus 1 anayibwesa ndiwo za alliance anapangisa ndiwo ndi alliance anapanga anthu 9 lero pa anthu 9 onse apitiriza chi- a- ali mu- mu mu alliance mu. tiyeni tikafuna kulankhula tiziyamba ta- ta- taona za kusogolo tisabangolankhula za pamo- pa- za nthawi yomweyo yokha ino ayi tiziyang'ana za pasogolo ndi tikayang'ana pasogolo ndiye tiwerere mbuyonso tiyang'anemo kuti kuchokera ife ku- kuli bwanji Comrade, ndakuyamikira kwambiri, ndithokoze kuti nzeru zimenezo ndizopambana kwambiri, ndimene tikuzifuna ife, malankhulidwe amenewo ndimene tikuwafuna ife kukonza Malawi, si aja akulankhula ophwasula aja, chifukwa aja ndi ophwasula, chifukwa ndimazimikira iwo aja, anthu ena awo awo mpaka na lerobe adakali ndi mkwiyo ni DPP. adakali mkwiyo ndi dpp ndipo onawa dpp akuchitamba chifuna iwo cholinga chawo chikuchita akuchitamba zamba kuwapwetika kuti ah zikuteronso eti ndikufuna tangokhala ati alliance tsiku lonse kukangocha alliance kukangocha alliance ah alliance ndi chiyani alliance pano adayendetsa mano amene pano ujeni mcp ilamulira ndi ila amene ilamulira ndi alliance poti mcp sikulamula yokha amene ndikutero pamene pano ali alliance ndipo akakhala aujeni aka 50 plus 1 ngati anthu asampeza 50 plus 1 akamabwereza amabwesa ni anthu awiri samabwesa pa ana- ama- samanena kuti pangana alliance ayi amabwesa amene apambanawo amene asatirana kaya nambala 1 2 amati kapikisanenenso 50 plus 1 andi- anabweresa ndi iwowo alliance anabwesa ndi iwowo nde zili ndi iwo ayione kuti alliance ndi yabwino kapena si yabwino ziwambiri